leroli tiyenda pamutu wakuti mothandizidwa ndi chisomo chilichonse nchotheka amen auzeni aneba kuti mothandizidwa ndi chisomo chili- amen kodi mumadziwa kuti chisomo cha mulungu chikhoza kutengerani kumene maphunziro anu sangakutengere ambiri simudziwa You know what? Kuchita bwino si kulimbikira ntchito koma chisomo. Chifukwa alipo anthu ena amene ndi olimbikira koma zinthu sizita amazuka mamawa 5 o'clock achoka pa nyumba kukabwera kuja 7 o'clock madzulo pena wiki imatha bambo ndi ana ake sanaonane sanachezepo koma zinthu zikumuvutabe amen kwa iwo munthu wina mwina amazuka nthawi yokutha koma zinthu zota kukhala pa banja si maonekedwe a munthu koma ndi chisomo amen ndi chifukwa chake mukhoza kusintha azimuna woti akukwatireni Ah, oti akufu- mukhoza kufunsidwa ndi azimuna osiyanasiyana mukhoza kusintha kuti lero ine uyu sindikumufuna uyu sindikumufuna koma mwamuna wa banja simungasankhe amen mwamuna wa banja simungata simungachite kusankha kuti ineyo andikwatira ndi uyuyo ambiri akhumudwa chifukwa choyembekeza kuti ineyo uyuyu andita andikwatira so mothandizidwa ndi chisomo chilichonse ndichotheka Osadalira maphunziro anu chifukwa sakutengerani kutali. Osadalira nzeru zanu chifukwa sizikutengerani kutali. Amen. Osadalira maonekedwe anu chifukwa sakutengerani kutali. Amen. Tisanamizane kuti ineyo chifukwa cha mmene ndimaonekera banja silingandisowe mukunama. Amen. Muwauze aneba kuti aneba mukunama. anthu ife timatha kulankhula kuti ineyo digiri yanga amene ili ndi yamphamvu kwambiri ikhoza kunditengera patali ndi angati a madigiri akungokhala amen komanso inu ndine tinapulumutsidwa mwa chisomo sitinasankhe kuti tipulumutsidwe koma mulungu amene anatipulumutsa amen Inu ndi ine kuti tipulumutsidwe sikuti tinachita kusankha, koma Mulungu ndi amene ana That's what the Bible says. We are saved by grace, not we are saved by grace. So anthu ena chifukwa choti mawu oti tinapulumutsidwa mwa chisomo samawamvetsetsa amaona ngati let me teach you something munthu amene aku- akuyenera kulankhula kuti nzapulumutsidwa mwa chisomo ndi munthu amene sakumudziwa yesu Are you hearing me? Munthu amene sakumudziwa nda ndi amene akuyenera kunena kuti ineyo ndidzapulumutsidwa mwa cha koma iweyo amene unapulumutsidwa kale palibenso chisomo chiti chisomo chimene uli nachocho chigwiritse ntchito amen chisomo mukachigwiritsisa bwinobwino chikhoza kukutengerani Mwina kumuzi kwanu palibe munthu amene anafikapo level imeneyo. Amen. Some of us we are here because of grace. Amen. We are here because of grace. Not mwina pali zinthu zina zimene timachita kwa Mulungu. Let me teach you something. Munthu wina ake tsiku linake ankandifunsa, akuti ndimafunitsitsa Mulungu atandigwiritsa ntchito ngati inuyo. Namuuza kuti chisomo chimene Mulungu anandipatsa ine ndi chosiyana ndi nda. Olo nditakuuza ma fasting amene ndimasala ine, ukhoza kukayika. Amen. Sungakhulupirire.

amen chifukwa program sinayende mmene ine ndinata kuchoka siku lomwelo from today ndikamapanga chinthu ndimamuuza ambuye kuti ambuye kufuna kwanu kuta ndikungofuna chisomo chanu chindita tsiku lina lake ndinalinso ndi program ina yake sinayikonzekere moti bwanji chifukwa ndinali busy ndinangopemphera pemphero la simple kuti ambuye kumene ndikupita ndikufuna chisomo chanu chikata mulungu anachita zoopsa ndiye ndinakhala pansi kuzifunsa nda ndekuti ndikakhala ndi program ndisamasale no but ndinadalira nzeru zanga chifukwa chake ndinalephera amen so ambiri mwa- mwa- mwadalira ma certificate anu kuti ineyo ndipambana chifukwa chacho ambiri mwadalira maonekedwe anu mwadalira zimene muli nazo chifukwa chake mukulephera amen kodi inu ndine tikudalira chani afunseni a neba kuti aneba mwada

That's why ndimakonda kunena kuti munthu amene wanyamula chisomo osavutika ndi kumenyana naye chifukwa nkhondo ija suwina. Amen. Sungamenyane ndi munthu amene wanyamula chisomo expect to win. Wina angakhale busy kumamenyana ndi ine. Do you know chisomo chimene ndanyamula ine? You are just wasting your time. Amen. So ngati iweyo wanyamula chisomo palibe amene angakugonjese. tiyeni tione yosefe yosefe chisomo cha mulungu chinali pa iyeyo maphunziro sanapite nawo patali koma anangodalira chisomo yosefe anachita bwino koposa wina aliyense m'family mwake because of what amen ambiri mwadalira nzeru zanu Amen. Ana a Mulungu, chisomo ndi chimene chingakupambanise. Amen. Pamakhala zinthu zina osamazikakamiza. Just pray. Ambuye, ndifuna chisomo chanu chita. Panopa tonse tinapulumutsidwa mwa chisomo. Ndifuna ndikuuzeni ichi. Muzaona kuti anthu ena amene ali kubala mahule amene akusuta chamba ali amene daily amakhalira kulezera akhoza kukapulumuka ife akhristu osapulumuka chifukwa chani chisomo Mu- wina aliyense ndi chisomo chosiyana ndi mnzake anthu ena akhoza uhule omwe uja kupanga kwa nthawi yayitali ndi kudwala kenaka nkuwauza ati kandiitanireni abusa ndina abusa kuwapempherera kumwalira akafikira ku gehena amene aja mesa akonza njira yawo so siyani kuweruza chifukwa amene akapulumutsidwe akumudziwa ndi mulungu amen tisiye kuweruzana chifukwa amene akapulumuke akumudziwa ndi ndani musamweruze munthu mmene akuonekera lero kuti awawa sangapulumuke chifukwa sapita kutchalitchi kwathu awawa sangapulumuke chifukwa malamulo a mulungu sakuti ana a mulungu chisomo chokha Amen. amen ineyo one day ndizapanga share full umboni wanga koma nde lero ndingokupasani part portion inayake yang'ono ineyo ndinali munthu wovutisisa nthawi yake nde azibusa ambiri ankayesa kubwera kwa ine hey iweyo mulungu anakuyitana kuti umtumikire na ineyo munthu akandiuza kuti ndizakhala mbusa timadana sitimayankhulanaso amen timadana siku liti Ndi anthu aja akamandiuza ndimawathamangisa kuti musandipase busy. Ine sindingakhale ndani. Kenaka anthu aja ankandiuza kuti ine munthu akandiuza kuti uzamwalira nzauza kuti ndingakonda kuwalankhula kuti ineyo ndiza- ndizalapa kaye pamene ndizana ndipo siku la kumwalira kwanga ineyo today I'm here because of grace ndipase umboni ena simudziwa that's why ineyo zibwana sindipanga chifukwa utumiki wanga amene nayambira ambiri simaudziwa ah, siku lo- la kufa kwanga litakwana mulungu anandiuza kuti iweyo lero ukuta umboni wanga umene mulungu anandiuza kuti iweyo lero ukuta ukufa ineyo ndinayamba kulapa kuti Ambuye mundichite chifundo kuti ndikamafa ndikafikire moyo wina chifukwa ntchito zanga sizinali zabwino. Amen. Koma ndikulapa ndi pamene Mulungu anandiuza kuti oh, iweyo sungafe. Anandiuza pa mapeto nditalapa kale. Akuti iweyo sungafe chifukwa nakupasa ntchito yotola. Anthu akhala akulankhula koma umawapanga chipongwe nde ndakukhululukira. Panopa ndikupasa chisomo. Moyo umene ndikupasawu ndi wa chisomo. Ndikutumizanso ku dziko lapansi kuti ukalalikire za ine. Usakapa- usakapange zomukondweretsa munthu faina utumiki wa ine sinisangalasa munthu apa jesus down down baby chifukwa ndinachita kuuzidwa ndi mulungu kuti usakasangalase munthu usangalase nda ndakupasaso moyo pita koma moyo umene ukakhala usakakhale zofuna zako uka- ukapange za nda that's why I'm here koma ine panopa bwezi ndili malemu amen so ubwino wa chisomo mwauona chimapulumutsa mukhoza kukhala ndi mwina mukhoza kukhala opanda pepala but the grace of god ikhoza kukupulumutsani mumakhala pa tawuni pano kumalipira lenti some of you mukukhalira chisomo chifukwa mulibe certificate koma zanu zikutheka amen inuyo mulibe certificate koma mulibe ndi ndi mulibe ndi balance kwa landlord koma anzanu akugwira ntchito ma balance mwina miyezi ingati amen chisomo cha mulungu chimapambana chilichonse auze a neba aneba chisomo chopambana chisomo chimampulumusa munthu aleluya popanda chisomo simungapulumusidwe inuyo ntchito zathu zimene timachita zija sizinali zoyenera kuti inu ndine ndina amen we are saved by grace not we were saved but we are what amene sanapulumutsidwe ndi amene akuyenera kulankhula kuti ndapulu- ndizapulumuka mwanji komanso ingakhale ife akhristu ndizapulumuka mwachisomo ana a mulungu sitikuyenera kumachimwira dala kuti chisomo cha mulungu chitani chionekere anthu ena amachimwira dala kuti chisomo cha mulungu chitani akuti popeza tinapulumutsidwa mwa chisomo olo titachimwa mulungu azatikonderabe iyayi Tinapulumutsidwa mwa chisomo. Ntchito zanu ndi ntchito zanga sizinali zoyenera pamaso pa Mulungu. Anatichitira chifundo kuti ngakhale uyuyu wachimwa izi, koma ndimutola lero lino mukachimwanso chisomo chionekera pansi. Amen. Auze a neba kuti chisomo cha Mulungu chisamalireni. Chisomo cha mulungu muchigwirisise chifukwa chizakupulumusani ineyo ndikamakhala ndimadalira chisomo ndipo i can do all things by grace of god amen i can do all things by what

Amen. Only grace of God ikhoza kutengani kutali. Ambiri mumadalira nzeru zanu. Amen. Ambiri mumadalira chuma chanu. Ambiri mumadalira ntchito zanu. That's why you fail. Kuyambira lero

Anzanu anamwa mankhwala omwe aja anamwalira, inuyo munamwa mankhwala omwe aja ndikupulumusidwa, sikuti ndi mankhwala anakuchizani. Mumadalira chani anambo? Amen. Aneba mumadalira chani? Chonse nchotheka.